Moni ndine Jack nde ku Angola kuli nkhani yomwe ikuchitika yokhudza mwana wa former president wa ku Angola dzina lake Isabel dos Santos. Isabel anali mwana wa president José dos Santos. José dos Santos analamulira ku Angola kwa zaka 38 ndipo kwa nthawi yayitali Angola inali pa nkhondo. kuli mafuta kuli ma diamonds nde paja mayiko aku africa onena kuti kuli ma resources olo osati ku africa kokha koma mayiko ambiri onena kuti kuli zinthu ma minerals ma resources sikulephera kukhala nkhondo anthu amakhala kukanganirana pansi pansi ena amakhala kuti akuba chawo chumacho ndi mmene zimakhalira nde ku angola kunali nkhondo nthawi yayitali kenako nkhondo ija inatha Nde kuyambira 2002 kunapezeka kuti anayamba ma dealings amphamvu kwambiri, mafuta, ma company a mafuta, zinthu zosiyanasiyana nokufuna nokutukula dziko. Nde President Dos Santos nthawi yonseyi kunali nkhondo, kunali chani, ana ake anawatumiza kunja kuti azikaphunzira kunja kuphatikizako Isabel. Isabel nayenso amaphunzira ku UK. Primary school yake, high school yake, college anapezeka kuti anaphunzira ku UK, anapanga engineering. Kenako anabwerera kutiko, anabwerera ku Angola nkhondo zija zitatha. Anayamba ma business kumeneko. Kenako abambo ake anampasa udindo okhala mtsogoleri wamkulu wa business ya oil ya ku angola akuti kampaniyo dzina lake amaitchula kuti imatchedwa sonangol tsono anthu anayamba kudabwa nazo kuti akumpatsa bwanji isabel ntchito yoyang'anira kampani yaikulu ngati imeneyo eti koma amayang'anira kenako anayambitsa kampani ya phone network amati dzina lake unitel ndipo yapanga kampani imeneyo ati anakongola ndalama kuchoka ku sonangol kuja anakongola ndalama zambirimbiri nde anapezeka kuti anatchuka kwambiri isabel kunena kuti kukhala munthu wachuma mzimayi odziwa bizinesi kwambiri mpakana anampanga crown kuti anali billionaire wa mu africa the youngest female billionaire in africa Nde amalida high life chani amakhala ndi ana ake ndi amuna ake mpakana kufikira 2017 pamene president Jose dos Santos anatani anatula pansi udindo atatula pansi udindo dos Santos mpameneno kunabwera president wanyuwani onse achani ndikuyamba kuwafufuza gulu ilili kunena kuti ndiyani anthu amapanga za corruption adya chuma cha boma koopsa chifukwa pa nthawi imeneyoyo isabel ananenedwa kuti ali ndi chuma chodutsa 3 billion dollars ndi anayamba kuwafufuza kuti chumacho anachipeza bwanji koma isabel anali atasamuka anayamba kukhala kwina mwene panopo amakhala ku dubai ndi anawatengesa mpaka brother wake wa isabel anammanga anamupanga sentence to 5 years akuti corruption anadya chuma cha, cha dziko nde akhala akumufufuza Isabel komano anapeza kuti Angola inapanga freeze ma assets ake onse ndalama chuma chake chonse chomwe chinali ku ku Angola anapanga freeze kunoti kumulanda kuti mpakana udzayankhe mulandu kunena kuti ndalama zo unazipeza bwanji iye amanena kuti anazipeza kudzera mu business Pamene makampani enawo amene iye amagwirako ntchito anena kuti munthuyutu anatenga ngongole, kampani ina anatengamo mwina 244 miliyoni akuti ngongole, zoti sanatani, sanabweze. Nde ndalama zina amazitenga kumakazisunga m'mabanki a maiko ena ngati ku Portugal. Nde Portugal yonso nayo inatani, inamupangira freeze ndalama. mpaka ana- panopo anamugwetsa pa list ya ubillionaire anali si billionaire foti nanga si ma assets akumulanda akunena kuti ndalama zonse zake nzokuba anaba chuma cha dziko pamene anthu akutani anthu akuzunzika mdzikomo nde iye akunena kuti iye ndi osalakwa nde mu nthawi yonseyo chuma china chinali chili ku uk ndalama zina anazisunga m'mabanki a ku uk nde boma la nyowani labwera ku uk la Labour lanena kuti ilolo silikuchita tolerate anthu obweretsa ndalama za zosadziwika bwino zoti sizikudziwa kuti zayenda bwanji komanso zonena kuti zabedwa kuchoka ku dziko zoti zikuyenera kuthandiza anthu ampangira freeze ma assets ake onse a ku uk pafupifupi 733 million dollars frozen nde iye akuti ayi anthu akundinamizira chani nde aku Angola kunena kuti ngati tikunamizira ubwerere ku Angola udzayankhe mlandu nde iye safuna kupita ku Angola fear zoti akangopita ku Angola akamtani akammanga pakali pano ali ku Dubai koma amupangiranso amupatsa ma travel ban sangapite ku UK sangapite ku, ku Portugal sangapite maiko amene anasungasunga chuma chomwe ampangira freeze chicha amubananso kuti sangataniko sangapite ati ngati afuna abwerere ku Angola akayankhe mlandu chifukwa choti chumacho anangotani anangokhala ngati kuti za- zatseguka mmene abambo ake amatani mmene abambo ake amalamulira dziko amangotani amangotenga nde tsoka ilo monse mm, milandu yonse ikuchitika mamuno ake anapeza kuti anamwalira pa ngozi ati anapita ku diving kaya ndi mamuno ake anamwalira komanso abambo ake a jose dos santos anapeza kuti atani anamwalira nde iye akadali ku dubai sizikudziwika kuti kapena watsala ndi ndalama zingati given ku Dubai konso naye anali ndi ndalama zina ndiye kuti ngati anali ndi ma 700 million uku 400 million uku ndiye kuti kwina konso ali ndi ndalama zambirimbiri koma pakali panopo akumtengetsa choncho kunena kuti abweze ndalamazo komanso akayankhe chani akayankhe nku- milandu. Chilungamo chenicheni ine sindikuchidziwa. Iye akunena kuti akumunamizira. Ndalamazo anazipeza mu njira zabwinobwino. Pamene ena akunena kuti no, mwabera dziko mubweze chani? Mubweze ndalama. Imene ndi nkhani yokuchitika yokhudza ku Angola ndi Isabel Dos Santos. Zikomo kwambiri.